Agus an jab atá a'am ná chun tograí a chur ar fáil, seirbhísí a chur ar fáil, cúnamh agus tacaíocht do chuile dhuine ins an cheantair ó thaobh na Gaeilge de. Agus ar an iomlán, an sprioc nó an aidhm atá ann ar an iomlán ná cur le líon na gcainteoirí laethúla Gaeilge sa cheantar agus tacaíocht a thabhairt do na daoine sin atá ina gcainteoirí laethúla Gaeilge. So sin an mór sprioc atá ann ach tá an obair, tá sé, tá sí leagtha amach ag amach seacht mbliana ag gach Oifigeach Pleanála teanga an plean iomlán a chur i bhfeidhm. So, so plean seacht mbliana, all right. Cá bhfuil tú lonnaithe? Cá bhfuil do, do oifig?
Um, tá mé lonnaithe sa Spidéal, so, tá an Spidéal i lár Chois Fharraige, really. Tá, tá. So tá muid lárnach ansin, tá oifig ann ansin, ach le bheith macánta, ní, ní raibh mé ag obair san oifig go dtí seo, seachas lá anseo is ansiúd. Tá mé fós, socair go hoifigiúil, ag obair ó bhaile, ach, beidh mé, beidh mé ar ais san oifig go.

dhul ar ais ag an oifig agus briseann sé suas an lá níos fearr agus nuair atá tú críochnaithe ag deireadh an lae is féidir leat an oifig agus an láthair oibre a fhágaint agus déanann sé sin difríocht cinnte. So tá mé ag súil leis all right ach taithníonn sé liom freisin a bheith ag an mbaile so mar a deir tú b'fhéidir go mbeidh leath agus leath aige nó ar a laghad

Chontae na Gaillimhe. Tá tá níos mó ná mé fhéin ag feidhmiú i nGaillimh í fhéin. So, tá oifigigh pleanála teanga eile i nGaillimh, mar tá Conamara briste suas. Agus ansin tá oifigigh i gContae na Mí, sa Tuaisceart, i gContae Chiarraí, i gCorcaigh. So, tá tá grúpa WhatsApp ann agus bíonn sé sin gníomhach agus gnóthach. Bíonn cinnte mar is post nua, is post sách nua atá ann.

Tá, tá an, tá an Ghaeilge, em, eh, bíonn sé, bíonn sé faoi bhrú, is dócha, ó, em, ón gcathair, ó chathair na Gaillimhe, Sea. ach an, an limistéar, an limistéar pleanála teanga a thugann siad ar, eh, ar an gceantar, abair, Chois Fharraige, em, áit ina bhfuil plean teanga ann, is limistéar pleanála teanga é, agus, eh, i gCois Fharraige, Tá an Spidéal really sa lár agus tá an ceantar, ceantar sin aige, briste suas ó thaobh category, ó thaobh cé chomh láidir is atá an Ghaeilge ann. So tá sé roinnte i trí cuid, A, B agus C agus faoi láthair tá Spidéal mar category B so Á bhuel níl sé sin, níl sé sin go ródhona, ná. Tá sé níos, tá sé níos laige ná cuid amháin den, den cheantar ach tá sé níos láidre ná ceantair eile. Ná, yeah. So, agus tá, anois tá mé ag feidhmiú le, b'fhéidir bliain go leith anois agus an pobal, tá siad iontach ar fad agus fiú daoine nach bhfuil an Ghaeilge acu, tá go leor daoine ann, tá siad ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim agus tá siad ag iarraidh. So tá siad báúil, yeah, yeah. Tuigim. Tá, cinnte, tá, agus tá siad ag ag iarraidh an t-am a chur ar leataobh le haghaidh an teanga agus le haghaidh forbairt agus cothú na teanga. Oh, go maith. Sin an sin an méid is mó gur féidir linn a iarraidh orthu. Yeah, yeah, an-mhaith.